Kodi ndi kofunika motani kukhala munthu wodzichepetsa pa dziko lapansi lino? Ngakhale Malemba Oyera, Baibulo komanso Kurani imatiwuza kuti munthu wodzichepetsa ndi amene Mulungu amamukweza. Munthu wodzikweza ndi amene Mulungu amamutsitsa. Kumafunso nkumati nkhani yetu yayambira pakati ino anyamata a Dreams Media. e tangofuna kuti tingoyamba ndi mafunso tisanayambe kufotokoza pa zimene tabwera nazo mtsiku la lero lero pa 2 uh, 2 october uh, 2025 makamaka limeneli likhala sande lomwe anthu ena amapita ku tchetchi kukapemphera eh, kuyamika mulungu pa zabwino zimene amatichitira komanso kumpempha pa zosowa zathu za tsiku ndi tsiku tsiku la lero ndabwera ndi programu ina yomwe tikhale tikugadabula makamaka ubwino wodzichepetsa m'moyomu komanso tikhale tikufotokoza zomwe zawachitikira aenoki achihana tonse monga mmene tikudziwira kunena kuti zisankho za pa 16 september zisanachitike panali kalikiliki wa zipani kuthamangathamanga up and down kuonetsetsa kuti apeze patena e, apange alliance ndi chipani china chake pozindikira kunena kuti mu nthawi imeneyo 50 plus 1 anali wovuta kumpeza chipani chimodzi takhala tikuona ndithu udf ikukambirana ndi utm utm ikukambirana ndi dpp dpp ikukambirana ndi aford zipani zambiri zimaombana mitu kuti zikambirane makamaka pa nkhani ya mgwirizano koma zikuoneka kuti migwirizano yambiri idakanika chifukwa chosamvetsetsana pa zinthu zina ndi zina zimamveka kunena kuti chipani cha utm chinakanika kupanga mgwirizano ndi chipani cha dpp ponena kuti nkhani ya maudindo ndimene idavuta kumeneko chipani cha utm chomwe chimatsogozedwa ndi akabambe chinkafuna kukhala uh, chachiwiri kapena tinene kuti mtsogoleri wa chipanichi amafuna kukhala vice president wa, wa, wa dziko pamene peter mutharika akhale first uh, tingonena kuti president wa dziko maudindo ankafuna kugawana motero koma chipani cha dpp chitaona kudziyeza pa sikelo kuona ukulu wake ndi mphamvu zake chidanena kuti ife zimenezo sitikulola ife kwathu kuchokera pulezidenti komanso kuchokera vice president inu a utm ndi kuchepa kwanu inu ndi ochepekedwa ndinu ana mundalemo chimene tingakuchitireni chachikulu mtsogoleri wanuyo tidzampatse unduna wazachuma basi ndi maunduna ena ndi ena ngati kuli kothekera kutero zimenezitu zinabweretsa kusamvana pakati pa zipani ziwiri zimenezi chipani cha dpp komanso chipani cha utm kotero kuti akuluakulu a chipani cha utm anamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sitingalole zimenezo utm ndi chipani chachikulu chipani cha fuko chipani cha malawi onse kotero kuti sichingalole kuti mtsogoleri wake akangokhala minister of finance osakhala vice president nacho chipani cha dpp chidanena kuti "Ah, inu nde khalani ndi kukula mtima kwanuko ifeyo position yathu ndi imeneyo mkambirano sinathire pomwepa adakambirananso ndi chipani cha udf zimaoneka kuti ofa ya dpp inali yomweyo kunena kuti vaisi komanso purezidenti achokere ku chipani kwawo kwinaku aona kuti agwirizane motani zipani zambiri zidamera mapiko kutukumula mapewa mmwamba kunena kuti ya ife chabwino tiyende patokha chifukwa nafenso ndife anthu akuluakulu mu ndale ndi pamene pakubwerano mfundo iyi yonena kuti ubwino wodzichepetsa ndi wotani tiyeni mwachanguchangu tipiteni ku chipani cha aford chomwe mtsogoleri wake ndi uh, a enoki kamzingeni chihana iyeyu ndithu Nayenso ndi mmodzi mwa atsogoleri omwe amapanga zokambirana ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Ali kumeneku, chipani cha dpp chinapereka ofa yake kuti a Kamzingeni mudziwa chani kodi inuyo. Inuyotu tabwera ndife tigwire ntchito. Koma ofa yathu ndonena kuti Vice President komanso President achokere ku chipani cha dpp. koma tikadzawina inuyo a kamzingeni chimene tidzachite muzakhala second de deputy kapena second vice president wa dziko lino musaiwale kuti kumakhala first vice president komanso second zikankomera president kuti zikhale motero tiye tibwerere mbuyo pang'ono mu 1994 ngati sindikuphonya mu 2008 mu 1998 somewhere there kapena 1999 somewhere there a enoki bambo awo a enoki chihana amene ali a yeremia chihana adapasidwanso udindo wa second vice president mu ulamuliro wa bakili muluzi ndipo takhalapo tikuona zimenezi so atapita a yeremia chihana kupita ku dpp kukapanga mgwirizano wa alliance anapasidwa ofa imeneyi ndipo a yeremia chihana atakhala pansi ndi timu yawo naona kuti ndi zabwinobwino poyerekeza ndi kukula kwa chipani chawo komanso kukula kwa chipani cha dpp zinali zabwino ndithu kuti iwo avomere offer imeneyi ndipo zidachitika moteromo Em- ah, a enock chihana adavomera kukhala second vice president ngati angalowe mboma ngati mmene zachitikira pakadali pano Tikunena pano, a Enock Chihana alumbiritsidwa masiku angapo apitawa. Tikunena pano akulandira ma benefits ochuluka kwambiri kuchokera ku boma. Tikunena pano si munthu wamba oti ungangodutsana ndikugundana naye mapewa m'makwalalamu. Ndi munthu amene security yake ili tight. Tikunena pano ndi mmodzi mwa anthu amene aziyendetsa nawo dziko lino. Izitu zikubwera chifukwa cha kudekha komanso kuzichepesa kwa a Enock Chihana. Akanakhala kuti afuna amere mapiko ayambe matukutuku, sakadakhalatu kumeneko. Akadayima paokha chipani chawo koma mathero ake akadapezeka kuti ali kunja kwa boma. Utm itayima payokha idabwera ndi mavoti omvetsa chisoni 200 chakuti thousand votes. Ma MP adaonjezerako adakwana 8. Komabe still more mphamvu zake ndi zochepa kuyerekeza ndi mphamvu zimene zidalipo Chilima ali moyo. Zimene zikuonetsa kunena kuti akadapanga alliance ndi chipani cha dpp ndikupatsidwa u minister of finance chipanibe chikanakhala ndi mphamvube fa chikanakhalabe kuti chili mkati molamulira nawo dziko bwezi chikumera mapiko nkumaona kuti kodi zinthu zake ziziyenda amotani nkhani imene ndimafuna ndifotokoze pakadali pano ndi nkhani yokhudza kuzichepetsa kumene a enock chihana adachita ndipo phindu limene apeza mkatikati mozichepetsa mmenemo Tikhulupirire kuti alliance ya Aford komanso chipani cha dpp ikhale ikuyenda bwino kuti sipakhala kukhulanakhulana chifukwa taphunzira zambiri kuchokera ku ma alliance amene achitika mbuyo muja. Iwonso azipani amenewa aphunzira komanso awona mmene angamapangirane handle, angamapangirane treat makamaka munkhani imeneyi yokhudzana ndi ma alliance tiyeni pa dziko pano abale ndi alongo lero likhalanso sunday tiziphunzire kukhala anthu ozichepetsa chifukwa mulungu chisumphe wakumwamba amakondwera ndi anthu amene amazichepetsa chifukwa mphamvu yake mulungu ndiyowachotsa anthu amene aja pansi ndi kuwayika pamalo pamene iyeyo wakonda tikakhala anthu amatukutuku anthu ozikonda komanso anthu ozitukumula mulungu amatitsitsa tiphunzirepo kuchokera pa a enock chihana omwe adavomereza kukhala second vice president chidakomera a peter mutharika kuti asankhe iwowa kukhala second vice president malinga ndi mgwirizano wawo pano zinthu zonse zikuyenda abwino tapangani subscribe like comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani ngambwingambwi nkhani zonena kuti inu mukadzimva